amụ ụmụ ajana Igbo ekene m Sunday Eje daalụ a sị na ekene ndị eze bụ igwe mana ekene kene onye ọma nya bụ na ekene agwụgo ọmụ anụrụ m nkụzi nwanne anyị nwoke na-akụzi ya na ife ọ na ife ọ na-asa Em, ebe nwa e melụ adopt na ọ ya-eritenwu dị ngwulu maka na ọkụ ya ya-elegbu ya nkụzi gị amaka mana enwelu m ajụjụ maka na a sị na e weta aka tinye aka ka aka ji eto ogonogo na nke onye na-amara ọtụpị ọgbọ maka na a ka m chetalụ na mgbe bụlụ gboo mgbe e kwuru mgbe bụlụ gboo onye bụkwa na nna m nwụsị na nwere onye na nwere onye present generation nọ na ya sị na ọ fụlụ ndị gboo a maka na ndị gboo a na-ekwu okwu ya bụrụ ndị 100 years ago ajụjụ ka m ji bịa mgbe ọ na-abụlụ na nwoke nụlụ nwaanyị nwaanyị wee mụọ nwa ọ bụ mụgide ụmụ ọ bụlụ nwaanyị nwaanyị nwaanyị a wee jee chọba nwaanyị mụlụ nwa n'ụnọ wee kwụọ ụgwọ isi ya a wee kpọlụ ya bata n'ụnọ a wee kenye ya n'obi kedu ife ọ pụtara ọ maka na e meli adopt ma ọkụ ya-eji wee legbu ya ka ọ maka na nwaanyị nwaanyị meli adopt mesizili mụọ nwa ya bụ na um, ohu ka ọ bụ mana ọ na-akpọ ọgụ ya bụ mpịa dadi akwa na-agwa nwata aha mmụọ amalụ so ajụjụ m na-ajụ bụ nya otu ọ bụ na nwa e meli adopt mesịa ya adopt nya bụ the parents amụta nwa ya a ga-edu ya odudu a na-edu ohu automatically e mekwa ya like that Ohu ka ọ bụ, o nwerọ right ịzakwa n'aha the family because a slave is always a slave. Ịma na a sị na a kọluo e geluo maka na um, ọ na nke ikpeazụ a ka e mebele onye adopt ọ nke ikpeazụ a ka e mebere ya adopt due to na amarọ onye mụ mana kama a ya-etufu nwa onye ọzọ zụọ onye nwa kọrọ ya bịa golu n'anị Igbo adịrọ ego nwa ego ee mana ihe e ji enye ego bụ ka a malụ ee na iwelụ dị

Ka anyị wepụ aka ee na e mesịlị ndị a mụọ nwa. Ka anyị gba welụ ya na na e melu nwa adopt due to na the man agaghị amụnwu nwa nwoke. In fact, ka anyị mee ya na the family amụrọ nwa at all. Mana ọ chọrọ ka ngwulu ya chie. Ajụjụ m abụlụ, otu o jelu jee mee adopt jee gwa ndị ichie sị ya nekwa ka o si adị nekwa ya ka o si adị gọna ya gọdo ya na ndị ichie ọ na ọ gọdorọkwa ya na ndị ichie maka na a na-amarụ ka a na-anyala akpa egbu anụ so the, the, the, the, the, the man and the woman kasịsịsị azee

Na nna m sị, Onye kwuo mgbe bulu gboo, ya kwuo na nna ya sị na o nwerọ onye n'ime anyị nọ na mgbe bulu gboo. Adịrọkwanụ nwaanyị adịrọ ekenye nwaanyị anị. Mana onye na-amụrọ nwa nwoke nwa ya nwaanyị a wee gbaa n'ilo wee nwee ka o si wee dị ime mụọ nwa nwoke ndị be nke nwaanyị ya like ka ka ya bụ nwa nochie afa fa a gọdo mmụọ ihe niine nwee ka e si eme ya so ajụjụ m aka abụlụ so ọ bụlụ na na ya bụ ndị mere adopt mere adopt na fa afụrọ onye onye dị onye mụrụ nwa fa wee jee mee adopt ya the family kasịa zee na the boy aye retain ngwuru ozi the ngwuru because ọkụ ya elegbu ya achọrọ m ka m ghọta ka m jụgodu nke a maka na nkọwa gị gosi na na onye bụ diọkpala bụ nwa a mụrụ na nwa the bloodline na ya na-arụ bụ nwa ngwulu na nke ọzọ bụ ohu now ọ bụrụzie na na nke anyị goro ego na ọ sọsọ ya ka a mụrụ ya bụ na onye retain nwụrụ ozi the family ọ ya azarozi Maka na ka ka e melụ ya adopt obodo amalụ ee na ọ nya bụzi onye nwe nwa. Ene ka amụ anụ ụmụnna kwa ị ma na e ye-ekenye ya because ọ ya emelili ọdịnala ka e si kwesịlị ime. So ihe ajụjụ m na-ajụ ka ọ dị ihe m ji eme ya ka ọ dị o too ogologo m na-emetụsị aka ụfọdụ. Ya na ọ bụlụ sọsọ nya bụ nwatakịlị ka a mụlụ na nwerọzị onye ọzọ a mụlụ. Ọ bụlụ na ọ sọsọ nya bụ nwatakịlị ka e gotelụ, akpọọ ya maka na a gụọ nwata afa mmụọ amalụ ka o si adị. Adịrọ amụ nwa onye ọzọ agụ afa, adịrọ adịrọ enwesịkwanụ ife onye ọzọ asị na ọ nya nwe. So ọ bụrụ na ọ sọsọ that particular child e mere adopt ka e mere adopt, the family the parents anwụọ complete, that means anyị atụpụkwa ya from the family because ọ bụrọ ọbara the family and um, o sirọ na agbụlụ fa o sirọ na ngwulu fa and ọ bụrọ ọbala fa so a ga-ebupụkwa the child Out of the family. Ekene m. Daalụ. Ah, nwanne m nwoke jụrụ ajụjụ wee kwuo na nwoke mụtara nwaanyị nwaanyị nwaanyị wee jezie je mee nwa adopt nya wee jezie je mee ego nwaanyị sorry hmm? mechazi ego nwaanyị ahụ wee kpọọ ya nwa ahụ nwaanyị ahụ mụrụ wee kpọlụ wee bata na ngwuru ya ah, maka ọ sị na a sịrị na na wa gụọ nwa afa chi ya analụ o wee nyezie nwa ahụ ngwuru ya nwa ahụ wee birizie na ngwuru ya ah, wee na-akpọzi that man nna m daddy i wee jụọ um, ka m chetakwado ajụjụ ị jụrụ i wee jụọ sị okay ị jụrụ sị e wee kenye nwa ahụ ana obi mụ kere ife ọ pụtara i wee jụkwazi sị ọ maka na ọ ha adopt ka e melụ nwa ahụ Hmm, ọ kwa ife ị na-akọwa okay i wee jụọ m ajụjụ wee sị m nke ahụ kedu ife nke ahụ pụtara na ọ maka na-eme na- na ọ na-eje mee ya adopt ka ọkụ ya e ji wee lewe onye ahụ ọ kwa ife ị na-ajụ i wee sị m na ọ maka- ọ ohu- na ọ maka na ohu ka ọ bụ mana ọ na-akpọzi ọga ewu mpe bụ daddy Ah, nwanne m ah, um, ị ma na ọ na-awụ ajọwa akụwa mkpa ikpe ikpe onye ọ na ekwuwe etu ọ esi wee bara ya um, akụwa mkpa ikpe onye ọ na ekpebe etu ọ esi bara ya maka onwe onye na-achọ ka ikpe nwee ife ọhụrụ ahụ ife mmadụ mere n'ụ- n'ụwa a taata i wee jụọ ya ajụjụ maka ife ahụ o mere ife ahụ o mere ka o wee dụ mma n'anya mmadụ mana ọ jụghọzi na ife ahụ ọ justifyịrị lụgharịa ya gbagọọ ya figharịa ya ka ọ dụ mma n'anya mmadụ na ife ahụ dụzikwa n'anya n'anya mmụọ my brother n'asụsụ igbo nna m ndị oyibo kpọgharịa ya my father e mechaa tụgharịa ya ka ọ na-atọ ụtọ na ntị nwee lovely and pet name daddy kedu ife ọ pụtara mgbe e sịrị mmadụ nna m na onye a wụ nna m kedu ife ọ wụ kedu ife ị na-atry ịkọwara onye ahụ na onye a wụ ife mụlụ m na onye a bụ ife mụrụ m ọ kwa ife ị na-achọ ịkọwara onye ahụ nna na onye a wụkwanụ nna m ife ị na-achọ ịgwa onye ahụ na onye a wụ ife mụrụ m nna na onye a wụkwanụ nne m ọ kwa ife ị na-achọ ịgwa onye ahụ na onye a wụ ife mụrụ m in a situation whereby na mmadụ jeje nụta nwaanyị mụrụ nwa n'ụlọ wee kpọrọ nwa ya wee bata e wee pụtazie nwa ahụ wee pụtazie na-asị mmadụ na onye a wụ nna m ife ọ na-akọwara onye ahụ ọ kwa na onye a wụ ife mụrụ m mana n'anya mmadụ onye ahụ ya-ekwe na onye ọ na-akpọ nna ya wụ ife mụrụ ya maka na ọ zara ya mana n'anya mmụọ mmụọ ya-asị ya come on shut up kpuchie ọnụ ị sị onye mụrụ ị mara onye mụrụ come on mechie ọnụ ị maghị onye mụrụ ọ nna gị ọsọ shut up ekwuzina nkwugheri o nwere one guy m gbara afa one certain time this young guy m gbara afa m kpọ afa gbaa afa a na-aba mba karịa n'afa ya mba na-aba ndị ichie a na-aba a na-aba mba na-ajụ okwu na ọ na-ekwu okwu ọjọọ na ọ na-ekwu okwu ọjọọ ana m asị nwa na mmụọ na-ekwu na ị na-ekwu okwu ọjọọ ị na-akparị mmụọ ọ sị m mba kwuru na ọ naha akparị mmụọ a sị ọ sị m jụọ ya o nwere okwu ọjọọ ị gwara mmụọ ọ sị m mba ị mebiri mmụọ ọ sị m mba ị kparịrị ndị ichie ebe nna ọ sị m na ọ kpagboghị ụdị ife ahụ m sị aka afa a na-ekwu na ị na-ekwu okwu ọjọọ m wee gbaba na-ajụ ha ndị ichie kedu ife unu meanuru na nwa a na-ekwu okwu ọjọọ afa wee na-akọgharị afa chịgharịgide o wee chịta m na ọmụmụ na ọ na-ekwu okwu ọjọọ n'ife gbasara ọmụmụ sị ha dede mbe bịa kụọ ọnụ uche as somebody nwegoro experience mmụọ na ụmụ ife a m wee jụọ ha biko nụ kere ebe o kwuru okwu ọjọọ ọ n'afa ọ kpọrọ unu a sị ee mụ ka ha ya ọkara tule na otule ose ka ọ wụ na ọ na-akụ aja ije ya ife a na-akọwa ahụ na afa ahụ ahụ ọ na-aza a wụ okwu ọjọọ ka ọ na-ekwu etu akịta nọ na enwere njeje nụta nwaanyị mụrụ nwa n'ilo batazie be m chenjizie afa afa ahụ bụrụ Chukwudi Udoye o wee jee na nke dibia ije gba afa echi a dibịa jụọ kere afa sị ya na Chukwudi Udoye ewee wụọ afa Chukwudi Udoye ekele ọla achara afa wụọ kpam ndị bụ Udoye akwee mba gịnị onye kwuru na afa ya Chukwudi Udoye na ahịa ma onye ọnụ ọnwa ya n'okwu ọjọọ ka ọ na-ekwu this is what the problem the guy na-efesi o mana ebe this guy problem ji wee dịtụ a bit difference abụrọ na amụrụ ya n'ụnọ kama na amụrụ ya after ka amụrụ ya mpa e reject ọ dị adị ime yes either na adị ime ọ na-amụrụ etosi mgbe after ka m jụbaziri wee kọwara m akụkọ ife grandmother ya kọrọ ya It's either na akụkọ a gara na either na a dị ime mpa achụpụ mma or reject ya na afọ ime ọ na-amụke mana ọdụ nke amụọ na nwa ahụ amụ a ka ku n'aka think na a ka ku n'aka mpa e wee reject ya ajụ ajụ ma afọ ime anụ mma wee kpọrọ ya wee nata unfortunately mma ya anwụọ grandmother azụwazie o wee wụrụ na afa ọ na-azazi wụ afa ndị be nne ya ahụ so the time ebe na-enyezi the guy nsogbu ọ na-enye ya nsogbu o gbuo jee gbupụ anụ na ndị o gbucha anụ na ndị ichie a sịkwa ya jekwa jee gbuo o gbuchakwa a sịkwa ya jekwa jee gbuo o gbuchakwa a sịkwa ya jekwa jee gbuo the boy atọ na-egbu anụ na ndị ichie without eme the proper things e kwesịrị ime so anyị wee jụwazi ajụjụ kere ebe okwu ọjọọ a sizi wee pụta wee kwuo na afa ahụ ọ na-aza n'ebe ahụ bụ okwu ọjọọ anyị wee jụwa kere ife anyị eme ọ wụ na emeghị formal introduce yes it's true na ndị be mpa rejected the nwa reject ya mma ya na ha achọghị anụ nala ego emere n'isi mma ya ma ya na nwa ya na ha achọghọ mana ndị ichie be ndị be nna the woman adịrọ aware of it ikekwe na ha adị aware mana o nweghị onye gwara ha ị ma na ọdịnala bụ ngọrọtọ ọnụ na-asị ị gọrọ mmụọ ka mmụọ ya ama maka ya nke ịgọ ha ọrịa onye gheghị ọnụ maka ịgwa ha anụ unfortunately ndị be nna nke ahụ that boy ahụ akpọbụghị wee jewere ndị ichie be ha wee jee sị ya though onye na-ekwu na nwoke nụrụ nwaanyị jụrụ nwa ajụ nwa anụ anyị wee sị ka anyị nabata ya tata na nwa anyị so the boy bịazie jee na-egburu ndị ichie be nna ya ha anụ with hope na ọ be nna ya ka ọ wụ ndị ichie a na-ewe iwe na-aba mba egbucha anụ ọ ya eri ha ya eri anụ the boy gburu nwekwa the boy ya na akwa vileji ya luo na ife ya eme na ife ya eme chọọ onye ya kpọrọ ụgwụ chọọ okenye nọ na vileji a ya kpọrọ ụwa eje na ndị ichie be nna ha ka eje sụọ gị ike ka agwa ha na ọ nwa ha ka ọ wụ a na-ajụzi ndị ichie emekwana ya adị mma ha sị na ọ ya adị mma si mee ka ha wee nwee ike jee gbaa mpa the boy ụta Chineke God na ka ha jee gbaa mpa the boy ụta for ife ife na o wetara n'ebe nwa ha nọ for the, for the past 30 years for the past 30 years ka ha chebegoro ka a bịa gwa ha na-ekwu ife mere na-ekwu ife mere mana o nweha onye je gwa ha ife ma a kpọrọ nwatakịrị eduo narị nwatakịrị ya n'obi in fact onye a na-agwa ụnụ anụgo nwaanyị mụta nwa rị ọ nọ na nwaanyị mụta nwa mana ndị ichie be nna ọ na-akpọ ndị be nna ya recognize bụ ha as nwa ha because nwa onye mebakọrọ ha akụkọ sị ha na ife mere na ife mere ị ghọtago so nwanne m nwoke na-ekwu ife a nwoke jejejeje elu jeje nụọ nwaanyị kpọrọ ya na nwa wee bata nwa ahụ na-akpọ ya nna m mmadụ ma na ọ nna ya ka ọ na-akpọ ya even though na ọhụụ nya mụrụ ya onye or even nwoke ha na-akpọ mpa ma nke wụ eziokwu na mpa ha na-akpọ ya ọnụ enu ọnụ nkịtị maka na ọhụ nya tụrụ nwa ime- tụrụ- tụrụ ime e ji wee mụ nwa ahụ na ọhụ nwa ya ka ọ wụ so mmụọ a accept hụ mpa ha a na-akpọ ọ bụrụ na a na-achọ onye ya-ebichi ngwu let me tell you thing ka ka agwa m na ya na-ekwu ife a na-ekwusi ike some of the act anyị na-aperform is a selfish interest not spiritual direction some of the thing anyị na-eme gbasara ọmụmụ bụ a selfish interest not spiritual direct is a selfish interest and stupidity is a selfish interest and stupidity a na-eme nwa adopt n'ọdịnala igbo mana lot of ha amaghị ka e si eme nwa adopt n'ọdịnala igbo and ụfọdụ n'ime in fact mmadụ niile n'ebe amaghị etu ụdị nwa a na-eme adopt n'ọdịnala igbo yes a child can be adopted with a condition and a background a na-eme nwa adopt n'ọdịnala igbo ndị igbo na-eme nwa adopt ọ bụrụ nwa ha mana ụfọdụ n'ime unu na-enwe ma ha ka e sizi eme Ọ- mana ụfọdụ n'ime unu ma ka e si eme maka because of the wickedness dị unu n'ime stupidity ignorant and selfish interest unu agaha eme nwanne m nwoke na-ekwu ife a na ka e si eme nwa adopt n'ọdịnala igbo ọ bụrụ ọ bụrụ na nwoke ahụ amụtaghị nwa na be nna ya na ọ chọrọ ka o nwee nwa ya na ya na-ebu ụnọ onye ya-enyere ya aka onye ya-ebichi ngwuru ya ahụ na ife ọmsọ e ji wee mee nwa ha adopt ọ chọba nwanne yes ọ chọwa nwa nwanne ọ kpọọ nwanne ya nwoke ikekwa na nwanne ya nwoke amụtago ụmụ naabọ ma ọ wụ ịtọ ma because of wickedness na esemokwu a na-esegasị kịta enweghịzi family dị in good terms enweghịzi family dị united enweghịzi family dịkọsịrị ọnụ na-emekọsị ife obi ọnụ na-erikọ ọnụ nwanne na nwanne ha zadọ nọ n'ofu afere rie nri ute atatụgo egwu na e nye ya nsi nwanne na nwanne ha za alahụ n'ofu bed lahụ ụla teta chikpọ ute atasị na onye nwere ike iteta n'abalị gbuo onye a maka na arụ mpụ na alụlụ ana emebisigo mmụọ ana igbo wee na-agbaghara aghara ọ bụrụ na mgbe ife dị mma ọ bụrụ na mgbe enu wụ ana ọsa nwoke ahụ ebigido bichaa mana ọ chọghịzi ma ọ mana ọ mana ọ ya amụtanwụzi nwa onweghịzi ike ma ọ bụ na onweghịzi ego ijezi eje nụọ nwaanyị ya-amụtara ya nwa kedu ife ọ ya eme ọ kpọọ nwanne ọ kpọọ nwanne sị ya nwanne m ị fụgo na m amụtaghị nwa onweghị onye ya-anọchi anya ma m nwụọ mana ị mụtara ụmụ nwoke naabọ mana ị mụtara ụmụ nwoke ịtọ mana ị mụtara ụmụ nwoke ịnọ kpọnye m ofu nwa ahụ ka mụ na ya naabọ biri ka o nee m nka ọ wụ na m nwụọ ka o bichie ngwuru m a na-eme eme n'ala Igbo ọ nya bụ adoption ọ nya bụ adoption biological adoption kpọnye m ofu nwa gụ ka m na ya bie ka o nee m nka ka o nyere m aka na m anụghị nwaanyị na m amụtaghị nwa ọ bụrụ na o negide m nka nechaa m nka m nwụọ ka m fụ onye nọchiri ngwuru m nọ na ngwuru m a ka a ga-edue o si n'ime ọbara nne o si n'ime ọbara nna ya wee kpọrọ onye nọchiri ngwuru ya ọ bụrụ nwa ya. nwa ahụ ya na-ebiri mfe nwanne ngwa chibuike ngwa kwakọrọ ife gị jee bido tata gawa ị jechaa akwụkwọ bata na nke okeke nwafọ ka ị ya adazi anọ bido tata gawa chi fo n'ụtụtụ abalị na nke okeke nwafọ ka ị ya adazi alahụ okeke nwafọ ka gị na ya adazi anọ nke ya da echuru ya mmiri nke ya da akparị ya nkụ nke ya da esiri ya nke ya da emere okeke nwafọ ife niile ọ chọrọ jezie be ya ka gị na ya biri nọ mpaghịzi ka ọ wụ at least ọ kpọrọkwa ọbara ya dochie na ngwuru ya ọbara yakwa ka ọ wụ nwa ya ka ọ wụ etu a ka e si eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo without paying kobo even without ka a ga ịda na-aga protocols ije na ndị ichie ka e je kpechie etu a ka e si eme nwa adopt n'ọdịnala igbo ndị ichie aya aba mba na a bịaghị gwa ha ndị ichie aya ewe iwe na a bịaghị gwa ha na ijezi ejejekwabazi ndị ichie nọdụ ana na ijezi ejekwawa ndị ichie ewu ka o je kọọrọ ndị ichie ebe nne na ọ mụtaghị nwa na-achọkwara ibichi ngwuru na famili ya biko na ọ nwa nwanne m nwoke a ka m na-edochie ka o bichie ebe m so that ọ bụrụ na m nwụọ ọ nụọ nwaanyị ka m nwa dị ife asikwa n'aka ya wee pụta ụwa ọzọ Chai, chineke god ọdịnala igbo bụ mistri ife etogo ogologo ọdịnala igbo bụ mistri ọdịnala Igbo bụ mistri mistri etu a ka e si eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo ime ya biological blood adopt ime nwa nwanne gị nwoke adopt ime nwa ime nne gị adopt the same blood ị kpọbata ebe gụ na ya ebiri one i nyerugo nwanne gị nwoke aka na ọ gụnwa ya dazi azụ nwa ahụ ọgharị ya na nso igbo bụ ọgharị ya na nso two i nyerugo nwanne gị nwoke aka na onye atazi afụfụ ịchọba ana ebe ahụ edu ụmụazị ahụ ka ụmụnne ụmụazị ahụ fọrọ ka ha nwee ebe ha duru na ọ gụnwa na onweghị edu nwa ahụ n'obi ụnụ ncha dị n'aka na ọkwa na the same bloodline the same landmark ị kpọrọ nwa adebebe duo ya na gụ na ebie ị chọzie ka nwa ahụ mụtakwa gị ka i si n'aka nwa ahụ wee nyọ ụwa na achọọ gị afụgha echi na ị nwụọ for your own personal interest not for ancestral interest i je-eje ihere ndị ichie ili ị gwa ha ife i melu nekwa nwa nwanne m nwoke nwa my junior brother ma ọ nekwa nwa my senior brother na emere m nwa adopt kpọrọ ya ka ọ wụrụzie nwa m ka o bichie ngwuru m ahụ ahụ achọọ m afụha m echi ka m nwee ike si n'aka ya ka m nwee ike si na ngwuru ya ka m nwee ike sikwa na nwaanyị ọ ya-anụ wee nyọ ụwa ka m karịta na ọ ngwuru m ahụ back so that na ụwa ọzọ m m bịazi ụwa ọzọ m ka m mụọ nwa ka m mụta nwa nke m o nweghị ife gbajọrọ na isi n'aka nwa ahụ bịa ụwa

ọ ka nwa nwanne nwoke bịazie bichie ngwuru m anyị ezuzuru je kpọrọ agbụrụ anyị amaghị ebe o si kpọrọ ọbara anyị amaghị ebe o si were bịa bịa dochie na ngwuru anyị o nwere mgbe m ka na-ebidocha ọdịnala ọfụụ na-akwado ịnụ nwaanyị o nwere one girl m fụrụ ka m nụọ mgbe ahụ a-like m nwa ahụ that time that I can sacrifice anything for her ọ sị m ee na ọ hazikwa na na ọ sị na ọ sị yes na ọ hazi afụ nsọ ya mụ wọta ị fụkwa na na anụzikwana ya na ya amụtaghị nwa m sị ya na ọ ha ewute m na ọ ha eche m echiche ọ sị m ma eme adoption m sị na m ya-emere nwanne m nwoke mụtara nwa m sị na nwanne m nwoke mụtara nwa n'ọwụ echi na m amụtaghị nwa ọdanụ nwanne m ụmụnne m bichie ngwuru m is better my blood than outsider m amaghị onye ọ wụ yes it is better my blood than outsider m amaghị onye ọ wụ m amaghị ọbara ebe o si bịa ya bata na ngwuru ahụ lee ngwuru m lee ini nne nna m lee ini nne m lee ini my generation jewala it is better my blood than outsider m amaghị onye ọ wụ ya wụ m je gote ma ọ m je mee ya adopt gobata be m ma ọ m jeje m kpọrọ nke nụrụ nne na na na na ọ mụtara nwa outside bata be m ana be m elewe ya ọkụ o bido na ana aba na-ele ya ọkụ o lesisibe ife m ka o jezie gbara ana ebe ọzọ lụọ ụnọ chekie the ancestral lineage of all the guys na-elesisi ngwuru ha 60 percent of them abụrọ biological ancestral lineage ngwuru a ha lere 60 percent of them abụrọ biological ancestral lineage ngwuru ahụ ndị na-ele ana obi ha wee pụọ it's either na a dị ime ha wee bịa or na e je nụta mma ha n'afọ ime or na e ku ha n'aka wee bịa ije di i tokata n'ụnọ a ị nọkata ị sị m lee ana obi m ọ dịrọ possible ụdịrị mba ego sokwara nyanwụ nya ji n'onu it can never work so nwanne m nwoke um, onye ahụ jeje nụ nwaanyị akpọ mụtara nwa m n'ilo nwere possible ways iji wee mụta nwa without ejeghị mụta nke a nụrụ n'ilo so ọ bụrọ maka na e mere adopt ka ana ya eji wee lee ya ọkụ kama na maka na the both the blood line and ancestral lineage adịrọ recognized with that guy a nụtara anụta selfishly ị nwere ike mee ya nwa ahụ ọ wụrụ nwa ahụ spiritually mmụọ ma na ọ họọ nwa ahụ ka ọ wụ selfishly ị nwere ike mee ya nwa diọkpala obiri na ngwuru spiritually onye onye wụ mmụọ nọ na ngwuru nwee oke because they don't know na ha amarọ onye ọ wụ we are talking about ndị ichie anyị ahọ ekwu okwu arụsị ma ọ wụ ọgwụ ọ sọ arụsị ma ọ wụ ọgwụ ka ọ ya nwee ike iburu edebe enyebe nri ọfụma o- o- ọ na-anụ onu yes an ancestral lineage if they don't recognize and or understand you nwe ife ị ya akọrọ ha ya anụ ha ya aghọta ị ghọtago nwanne m ehe so mara ya mara tata na ya amaghị m ete okwu mmanụ amaghịkwa m ete okwu ude adarọ m ekwu ka e wee laikịa m nke wụ eziokwu ka m na-agwa etu ahụ mmụọ si tinye n'ọnụ ka m esi kwuo ọ bụrọ maka adoption ka ọkụ ya eji wee lenwue ọ bụrọ maka na e je goo ya ego ka ọ ya ejizi wee bichie ngwuru mmụọ amarọ onye ọ wụ ọ maka na ọ wụ a strange blood a strange blood na your ancestral lineage ọsọkwa nya unu ijeje nụta nne ya mana nne ya amụchago ya ebe ahụ wee batawa ọ wụ strange blood ka ọ wụ your ancestors amaghị ọbara dị ife ahụ ha amaghị lineage ha amaghị ngwuru o si na ya onye ahụ nyọrọ ụwa bịara ụwa ahụ adịghị recognized by your ancestors ndị be ancestors be nna ọ chọrọ ịbịa zie ozi onye ahụ ezi ozi fa eme na ngwuru ha ha ya afụ ya because ha amaghị onye ọ wụ ọ nya wụ the issue ọ bụrụ maka na adopt ọsọkwa nya na-akpọ ya mpa ọsọkwa nya na-akpọ ya papi ọsọkwa nya na-akpọ ya daddy n'anya n'anya mmadụ mpa ka ọ na-akpọ ya mana n'anya mmụọ they don't know who he is ị ghọtago daalụkwo ka m nwecherekwa ajụjụ gị ọzọ aka m nwanne unu nwoke udo eso m tochukwu ike nke eze mmiri na na-edo ọkwa nnewi ka m si eje nwanne m nwoke nna enye nwa e melụ adopt anyị ebichi nwa ngwuru ọ malọ ife ọ ebichi wụ ngwuru e gee ntị let me tell you the truth ngwuru ahụ ekpochigo mkpome ngwuru ahụ kpozara ekpoza ngwuru ahụ efichago ọ bụrụ na i mee nwa adopt ọ bụrụ na i mee nwa adopt ndị i kpatara ana wụ ndị be nwa ahụ i melụ adopt ka ị kpatara ana nwa ahụ bịarụ ebe ahụ o wuwe altar ndị ichie ifedo o wuwere altar ndị ichie be nna ya ọ bụrụ na ndị be nna ya elocate nya ndị be nna ya bịa ebe ahụ o wuwere altar na-ene na-anara oke because ife ọ na-ewube altar wụ ndị ichie be nna ya ọ kpọgha afa wụnọ ndị ichie be nna m wụ onye dị etu o melụ m adopt wee wuwe altar ahụ altar ahụ adị complicated and empty anụ na ọ na-egbu ebe ahụ ọ na-egbusara ya na nkịtị mana ọ nwa ahụ awụrụ ndị ichie be nna m wute ata afaghọ wee wube altar ebe ahụ ndị o wuwere altar ahụ ndị ichie be nna ya ka o wuwere altar ahụ ifu ndị ọ kpatara ana akpatagoro ndị ichie be nna ya ana ndị ichie be nna ya gbasago na-abasa i mee nwa adopt nwa ahụ wee tolite wee decide ka o wuo ancestral altar

they will not listen to him fa amalọ onye ọ bụ fa amalọ onye ọ bụ reason reason reason ka m bịa reason fa ejihọ ma onye ọ wụ one igbo tụrụ ilu sị na isi nwa eze ada efu na mba ọ bụrụ ọsasọ ọsọ nwa eze na mpa ya wee igwe ka isi ya efu na mba onye ọbụla wụ nwa a mụrụ amụ wee fuo efuo ndị be nna ya na-achọ ya onye ọbụla wụ onye a mụrụ amụ nwa nwaanyị mụrụ wee fuo isada na igoje ọ na-akpeje n'ihu ọ na o furu efu ndị be nna ya ya ada achọ ya na mmụọ ka a chọtakwa nwa ha ka ọ bata na isi nwa eze ada efu na mba ka ha kpọnatakwa nwa ha n'ụnọ ndị situation nwee ebe a na ndị be nna ya na-achọ ya ọ na ndị be nna ya chọgide chọgide wee chọta be nna gị o wee wụrụ na ọngụ ugoje nwa ahụ ndị be nna gị na ndị be nna ya ebido nwebe issue e kpewe ikpe sebe okwu Issue ọwụna a na-enwe wụ n'isi gị ka ọ na-ana ka m maara gị atụ. Have you asked yourself reason o ji eme nwaada nwụọ na mba e buru ya nabịa na eje nie? Have you asked yourself reason o ji eme mmadụ nwụọ na mba e buru ya nabịa na eje nie? maka na mmadụ nwụọ na mba i nie ya ebe nna na mba ahụ ndị be nna ya ebido chọwa ya ọ ya ebido nyewe nsogbu na ọ chọrọ ịna be nna ya ka m nye gị example o nwere ofu ọyị nwoke nwanne nwoke wụ pastọ nwa nwanne nwoke ahụ wee nwụọ 13 years obere nwa nwaanyị wee nwụọ na Lagos that young man wee nie na Lagos nie nwa na Lagos ọ gwaha ụmụnne na nwa ya nwụrụ ọ gwaha ụmụnne na nwa ya nwụrụ a na-aga a na-aga every time nwaada a na-awa nwa- ọyị nwoke n'afa every time nwaada a na-awa ọyị nwoke n'afa every day ọ na-ebupụ aja nwaada every day ọ na-ebupụ aja nwaada o bupụkwa o bukwa o bupụkwa o bukwa ndị bi ọ na- ọ na-asị na na ọ maghị ife na- a na na-asị ya kpochie ọnụnụ nwaada na-abịa ebi o kpochie ọnụnụ for years aja nwaada soro ajara aja nwaada soro ife ka na-enye nsogbu that is why na ebe na ngwuru tata so many people na-achụ aja nwaada so many people na-egbu ah, nwaada na-awa a lot of people n'afa mana ha amaghị ebe nwaada ahụ si ị mahụ na ọ nwa nwanne gị nwaanyị wepụrụ na abortion ị mahụ na ọ nwa nwanne gị nwaanyị mụrụ tụfuo ọ nwụọ ị mahụ na ọ nwa nwanne gị nwaanyị mụrụ lee ọ- le- le- lesịa mmadụ ọ nwụọ ebe ahụ e lelụ ya o bido wawa n'afa na ọ nwaada furu efu that is why m ji agwa mmadụ nwaada wa gị na afa ọ bụrụ na unu enweghị the knowledge of nwaada mana unu enwego ụmụnne toro eto na ya ala na-eji nwanne jee mee ife nwaada ahụ ka i zuo ike maka na ị mahọ nke ụmụnne gị merụ nwaada na-awa ọyị nwoke n'afa o mekata ka ife a mekata ka ife ahụ after some months after some months nwanne m nwoke wee bee ọkwụ ka o mee preaching na church ọ daa fentie ọ nwụọ ọnwụ ka ọ nwụrụ e wee bunata ya mbunata ka e bunatara ka a kwawa ka e si akwa ya e wee rikie a na-ajụzi kedu ife merenụ na o mehụ how many months nwanne nwa ya nwaanyị ji wee nwụọ nya nwa nwụkwa ụmụnne wee jụọ nwa ya nwaanyị nwụrụ ebe e wee nweta akụkọ na nwa ya nwaanyị nwụrụ na Lagos e nie na Lagos onye nwoke wee bịa sị na ọ wụ ndị o ji ata afụfụ nwaada kere ife maka ọ dibịa kwa ka ọnwụ kere afụfụ kere ife dị ife a onye nwoke wee baa baa ghara hapụ o kwuo na ọ ya-akwa na ọ ya-akwa nya nwa nwụrụ anwụ na a ya-akwakwue na ọ ya-akwa ya nwa nwụrụ anwụ ndị ọzọ ụmụnne ndị ọzọ ya akwanye akwa na onye ata na ya afụ na ama afụfụ ọ tadewe ọ tagoro na ọ na-achụ aja nwaada every time ọ na-achụ aja nwaada nwaada bịa na-aghachisiri ya afa nwaada bịa na-aghachisi okwu a na ndị ichie be nna ya emegide ife megide ife wee kwaa the man ahụ after ka a kwacha the man ahụ nwanne nwa nwanne ọyị nwoke ahụ wee at least ọ mara gị ife mere o wee jụwa gbawa afa wee jụwa ọ nwa ada a, nwa ha aha e nii na Lagos na-eme ife a a sị ya yes na ọ nya na-eme o wee gwaba ya ife ọ ya-eme o duru nwa ada ahụ ọ kwara nwa ada ahụ due kpochieri ya ọnụ kpụọ ya alụ before o wee bie now ọ bụrụ na nwaada nwụrụ na Lagos nwere ike ịdị na-enye nsogbu nyegide nsogbu si na Lagos nyegide nsogbu ọ na Lagos ka a nọ mụọ ya na Lagos ka ọ nọ nwụ na Lagos ka a nọ mụọ ya na Lagos ka ọ nọ nwụ o wee nyegide nsogbu wee bata na village ọyị nwoke ha wee bịa na-enye nsogbu na ndị ichie ọ dụkọ na mmụọ aha achọ nwa ha ka njikọta ajụjụ a nwanne m nwoke ọ dụkọ na mmụọ ada achọ nwa ha ọ bụrụ na nwere ike ịmụọ nwa n'obodo oyiwo nwa ha nwụọ n'obodo oyiwo e lie n'obodo oyiwo ọ bata n'ụlọ na Nigeria ebe a na-enye nsogbu nyegido nsogbu nyegido nsogbu e jekwa sị natakwa nwa ahụ wee bịa mee ife kwesịrị ime wee bie ọ dụkọ na mmụọ aha achọ nwa ha nwanne m ife a ka ị ya-ajụ onwe gị nwa ahụ e lele ele i je golu golu o bichie ngwuru gị ọ dụkọ na mmụọ aha achọ nwa ahụ i chee na mmụọ aha achọ ya mmụọ na-achọ ya nwa ahụ aya enwe rest until mmụọ be nna ya achọta ya that is the problem ị nwere na ngwuru gị ahụ ọ nọ ọ nya wụ problem ahụ ị nwere na ngwuru gị ahụ ọ nọ onye ebichinata ngwuru maka na mmụọ be nna ya ada achọ ya onye ebichinata ngwuru maka na mmụọ be nna gị amaghị onye ọ wụ mmụọ be nna ya ada reject ya mmụọ be nna nya nwa na-achọ ya achọ ka akpọnatakwa ya na nwa anyị efuru efu na elefuru nwa anyị n'ohu maka na ohu wụ arụ n'ala Igbo achọkwa dị nwa ka akpọna ya ụlọ ọ ya ka ọ ya eji bichinwu na ngwuru my brother ka anyị gwanụ onwe anyị eziokwu ọ ya ka ọ ya eji nwubichi na ngwuru ọ bụrụ na i me nwa adopt for selfish interest ka o wee bichie ngwuru mana ngwuru ahụ chiri echi onweghị onye ebichie ngwuru ga-ememi omekpigo omego kpaa ancestral lineage gị acutgo n'aka gị onwe ebe ọzọ bidoro wụ n'aka ụmụnne ozi ka o bidoro nke nwa amụghọ nwa ya adụ uncut ị ya ayọnwuzi ụwa yes nwee ebe ị ya esi yọ ụwa ọ na-asịsị na ị ya ayọ ụwa ụmụnne asị na ọ yọrọ ụwa na nwanne that is na ọ na chance fọ maka nwanne gị ahụ ị na-ayọ o jere yọ ụwa nke ya yọchagodo from ancestral lineage ya nwa yọcha n'ebe ndị ikwu nne nọ n'ikwu nne wee ọ ụzọ na ọ mụrụ ọtụtụ ụmụ ewesizi ehe ezizi ebe ahụ wee pụtazie wee bịakwa bido ụka ụwa n'isi ị ya ayọnwu ụwa nwanne m ị ya ayọ ụwa n'aka onye mgbe ahụ nde be nna gị ahụ apụta maka na enweghị connection between nwa ahụ bichiri ngwuru na ya own connection na ya fam family enwerọ connection maka na nwa ahụ i gotela egota bichiri ngwuru ya adụ restless ọ ya ezu ike na ngwuru ahụ nde be nna ya ada achụ ya na-agakasị ya ahụ ka ọ nata nde be nna ya ada achụ ya na-agakasị ya ahụ ka ọ pụọ na ha amaghị onye ọ wụ nwa ahụ nọ na the state of stage of confusion ọ ya ka ọ ya anọkata nọkata nọkata okwu ha na ole a na ebe ahụ gbafere kwuo na ana na-ele ya ọkụ o jezie gbalaa n'ebe ọzọ rị nke ahụ ọ gbataziri agbata rị nwoke o nwezi ike ịdụ comfortable na eri because ana ọ gbataziri agbata ka ọ wụ ọ nọzi ebe ahụ buildwezie family again ọ buildwezie family ọ nọrọ ebe ahụ bido buildwe family osigo ole gaa na be nna olesi ya onye ọzọ gbafelu jee ebe ọzọ ngwuru gị adamina ngwuru gị asalọọ ngwuru gị efisha ị kụwarịa na ọkara naabọ akwabazie ghe aja ndị akaogheri ndị eduha edu ndị abịanwuha ụwa ndị na-eme ife ike ndị na-ana iyi ndị omena iyi ndị ndị yiri eyi ndị nwụrụ anwụ na-eme nkwụgharị eje duwe unu eduwe kpochigbu unu n'onunu ọ ha wụ ndị a na-asịsị jee duo ka ha pụọ ọ wụ na ị gbago afa ọfụma ọ wụ nwa ọkụkọ ọkụkọ ka eji eme ha oriri na okwu ana ndị ichie ị na-ajụ ka ndị ị ya emere oriri na ana a na-agwa gị na ọ ndị atọrọ atụtụ na ọfọ ndị atụrụ atụtụ na obi ndị ajụrụ ajụ ndị emere ife ifele ndị mere ife ike ndị mere ife alụ ndị ahụ eri oke na okwu ana ndị ichie ndị ahụ eri oke na obi ndị ichie na ọha na okwu ana asị na ọ ndị ahụ eri oke na obi ndị ichie ndị na-eme nkwụgharị na ọ ha ka ị ya emela oriri bupụ n'ilo ka ha pụọ ọdị ndị ahụ ndị mere ife ifele ndị ahụ erinwu oke na okwu ndị ichie ọ ha ka anyị akwara ibu a sị a kwara ha ibu bukwa ha n'ilo this is the kind of people mbọsị iwe ya ewe mmụọ sị jee kee ha eke n'ọ ndị aka ogheri n'ọ ndị ose aka i biri ndụ ose aka ọ unu ka a na-eke e kecha unu wepụ ọ dụkwa obere oge unu agbapụtakwa maka na unu anaghị ekwepụ unu anaghị ekwepụ ụdị ndị ahụ anaghị ekwepụ because ọ be nna ha ka ọ dị ife ahụ ọ lineage ha ka ọ wụ mana ha biri ndụ ose aka ngwuru ya echila echi onye apụta nwụzi ụwa ọ na-akwụgharịzi na-ata afụfụ na mmụọ o nyekarịa nsogbu ndị ichie asị gị ị gbaa afa ndị ichie asị gị udo na o nwere aka ogheri na-enye nsogbu na okwukwe ọ naghị jee jee kee ya ka ọ pụọ kwapụrụ ibu ka ọ pụọ e jekwa jee kee gị e kechakwa gị e burukwa bupụ n'ilo o jukwa oyi ọ dụwakwa after two months ị gaghị eh, ị lacharakwa ọsọ gbanatakwa ị chọtakwa be nna gbanatakwa mbọsị iwe were gasị ha ji edu osisi jee duo n'agụ sị dupụ ka ị pụwa apụwa eduo fiam were egwu kpọkpụrụ dọkpụrụ kpọkpụ gị agụ kpụkọ na ndị otu ma ụmụ nwaanyị emeha ọfụma ndị na-eme ife aka oghe ndị biri ajọ ndụ eduo ha n'agụ jeje na ya gbuchi kpuo ha n'onunu ndị nwụrụ anwụ e jee kpuo ha n'onunu ebe ahụ ọ dụwakwa o nwere ike unu sigidekwa ọnwụ sigidekwa ọnwụ na-ekepụkwa onwe unu ọ na-erite ebe 4 5 months 6 months 7 months unu anyagharịkwa batakwa unu akwụgharịwakwa mbọsị unu kwụgharịgidekwara iwe wekwa ndị ichie a sịkwa jejekwa jee duo unu ọ nya na anyị na-ekpochi onunu a na ọ na-asị sị jee kpochi onunu ndị kpọrọ agụ ndị nwụrụ anwụ ndị dị atata ndị luru unyi ndị mere ife ifele jee dugodo ha ka a pụọ na ha na-akwụgharị na ana ndị ichie onye ahụ dị state onye ahụ ya nọzi nwanne m ị ghọtago so na ngwuru ahụ chiri echi apụkọrịta ajụjụ ọba hụrụ m nwe itebe ude onye ahụ nwa ahụ nwa nwụọ ọ mụghọ nwa o meghị ife o kwesịrị ime dewe nwa ahụ o mere adopt ngwuru ya echigo ị ghọtago daalụkwọ aka m kwana ụmụ nwoke udo eso m tochukwu ikenga eze mmiri na edo ọkwa nnewi ka m si eje hmm? i nwee ajụjụ ị jụkwa m n'ọ nke ofu nwoke be anyị jara- zara ajụjụ sị n'ọ nke e merụ jụọ ya o mekwa ọzọ maka ụfọdụ ndị anya wa tụọ nkụzi m na group ebe ha nọ ha amaghọ ka ha esi wee nweta m o nwee ajụjụ chọrọ ịjụ m kpọọ m na phone 08068599577 ọ nọmba m ọ dụ ife ahụ maka afụgasị m na ụfọdụ ndị wụ atụ asịsị jụọ onye mere jụgodo onye kwuru ife a jụọ onye kwuru nke a kpọọ m ọ send ya message direct jụọ nya ma asaghị ya nụ Eh, daalụkwonu even nọ ha nchawa ife a na-ekwu okwu na the same thing goes to onye jeje nụta nwaanyị kpọkọrọ ụmụ nwaanyị a nata nwaanyị a mụtara outside nwaanyị nwa dị mụta be nna e jeje nụ kpọkọrọ ya nata be e debe ha na ọ ka ha bichie ngwuru o nwere mbiri ngwuru ha na-ebichi ana m ekwu ife a na-ekwusi ike ife igbo na-achọ were ebichi ngwugwu ngwuru abụrọkwọnụ nwa ọ bụrọ ọmụmụ ọ bụrọ nwa ka a na-achọ a chọba nwa onye ọ na-eje ụtaba nwa ebe ọfụna ị pụta na ilo fụ ofu nwa kpọrọ ya wụrụ nwa gị ife a na-agụ ọnụ were ebichi ngwuru n'ala igbo wu lineage na bloodline ọ sị na ka ancestral bloodline m wee kọntinuo ka ọbara ndị nna nna ha wee kọntinuo na-aga wee na-aga ka agbụrụ ndị nna nna ha wee na-aga ọ bụghị ka nwa wee dụ mba so onye ahụ i jeje nụta kpọkọrọ ụmụ ya bata be gị duo ha obi ife i duru ha ahụ ịkpagharị ha ana ha establish ife ha na establish ọ ana be nna ha ọ bụrọ ana be nna gị nke be nna gị efuchago nke ha zi ka ha na establish you wasted your land you wasted your land your ancestral lineage and the, and the bloodline can never come from them because na ndị be nna gị amụghị ndị ụmụazị ya ahụ unless zi na o nwere nwa mma ha mụrụ nwa ha ị nụtaziri i mere ego nụta be mụọ nwa yes nwa ahụ nwee ike continue with your ancestral line mana ị fụrụ ụmụazị ahụ ị kpọ wee bataba wee si ije di wee bata they can never bichie na ngwuru gụ ọ dịrọ possible igbo ada achọ nwa ife igbo na-achọ blood line lineage agbụrụ ọbara ọ ya ife a na-ekwu okwu ọ bụrọ nwa ee ọ bụrụ nwa onye ọ na-ejeje kpokọtaba nwa ebe ọfụna ee ekenekwa m ụnụ onye nwere ajụjụ ọ jụọ m aka m ka wụnụ nwoke udo ya somtochukwu ikenga eze mmiri na nne edo ọkwa nnewi ka m si eje